mun de la ne kɛra fantan ye i bɛ lafiya mun de la a ye ne kɛ waritigi ye i bɛ lafiya mun de la mun de la i b'a ye kɛsiyɔn bɛɛ bɛ jaabi bolo mɛ an tan ki i ma sɔn k'a fɔ ala de ye masa ye fɛn bɛɛ lajɛlen b'ale de bolo i bɛ sɛgɛn wa ale de y'a fɔ malakutu kulli shay a bɛɛ lajɛlen b'ale de bolo fɛn min ka d'a ye fana o de bɛ kɛ ɔ n'i sɔnna nin ma n'i sera ka nin tawuhidiw sɔrɔ i b'a ye i bɛ lafiya o de la kuma caman bɛɛ lajɛlen bɛ boli nin de kan fɔlɔ san'an ka don walanda o walanda kɔnɔ an bɛ ala deli ala k'an kɛ jɔnw ye minnu bɛ ala tanu su ani tile k'an fara mɔgɔ fitinin minnu ni ala ko olu de bɛ ale remɛrisi wa qalilun min ibadiya shakur an bɛ ala deli ala k'an fara olu mɔgɔ fitininw kan ka d'a kan fitinin de tanunen don kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ caman a camanba de tɛ koyi ɔ an bɛ ala deli ala k'an fara olu fitininw kan o kɔfɛ ka seli ala kira kan sallallahu alayhi wa sallam k'a ɲini ala fɛ a ka nɛɛma ani kisi a k'o caya a kan waati bɛɛ lajɛlen ciden min don a ye dawa in kɛ ala y'a ci tumana min na a y'a dɔn k'a fɔ nin ye ala ka fusamaciya de ye a wulila ni dawa in ye k'a lase i komi a fɔra a ye cogo min a ma fɛn fara a kan a ma fɛn bɔ a la ɔ an bɛ ala deli ala k'a sara a ye hɛrɛ bɛɛ lajɛlen kanu an ye fana an bɛ ala deli ala k'a sara ka ala deli ala k'an n'a fara ɲɔgɔn kan a ka arijinɛ in kɔnɔna la an balimaw an bɛ ala deli ala ye mɔgɔ minnu kanda k'u bila a nɔfɛ n'olu fana y'u ka ɔrɔliw kɛ u y'u ka baaraw kɛ sahaba ninnu tun tɛ foyi nɔfɛ fo ka ala jɛ ɲini e m'a ye o de la ala y'a fɔ ala kira sallallahu alaihi wasallam ko kana sɔn ka nun gɛn ka bɔ i nɔfɛ u tɛ foyi nɔfɛ ni nin tɛ u bɛ ala dɔrɔn de nɔfɛ a tɛ k'a fɔ pilasi ko walima nin ko ayi walayi ni pilasi ko don dɔw tun bɛ yen nɔ u tun ye mɔgɔbaw de ye mɛ u donnen silamɛya kɔnɔ u ni jɔnw minnu tun bɛ jɔnya la olu bɛɛ kɛra kelen a dɔw yɛrɛ la i bɛ taa sɔrɔ dɔw ye pilasi sɔrɔ ka tɛmɛ u kan o de la alihamudulila ala y'u kɛ mɔgɔba ye ni diinɛ in de ye umaribun katabu y'o de fɔ ala y'an kɔrɔta ni nin silamɛya in n'an ye kɔrɔta ɲini fɛn wɛrɛ la ni silamɛya tɛ ala b'an najigin an bɛ ala deli ala k'an kɔrɔta ni diinɛ ye ala k'an ka kanu kɛ ala kama kanu ye k'an ka baaraw kɛ ala kama baara ye n'an bɛ fɛn minnu to yen n'an bɛ fɛn minnu kɔniya an k'u kɔniya k'u to yen ala kama k'a ɲini ala fɛ ni saya bɛ s'an ma a k'a sɔrɔ an b'a ka sira tilennen in kan n'o de ye sira min b'an bɛɛ lajɛlen nase arijinɛ kɔnɔ ala y'o de fɔ wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili n bɛ ala deli ala k'an bɛɛ fa to o siraba in kan o kɔfɛ walanda tɛmɛnen an tun kumana ganima nafolo n'o de ye ala y'a daga ala kira ka mantonw ye salalahu alaihi wa sallam sura in kuman'o kan ka sura yɛrɛ tɔgɔ da o la fana ka d'a kan kibaruya b'a kɔnɔ silamɛw tun y'a minɛ cogo min na k'a kɛ dunfɛn ye n'a sɔrɔ ala tun m'a sɛbɛn kitabu kɔnɔna la ka kɔn a tun bɛna kɛ baara yɛrɛ o de la ala bɛna e siritu an ka bi walanda an bɛna kuma ganima in yɛrɛ tilacogoya ani a dagara an ye an bɛna kuma olu kan ɲɛfɛ inshala o de la aya in da eh, sura in daminɛ ninnu na ala kumana muminun kan k'a fɔ an kan ka sɔn ala ye an kan ka sɔn ala kira ye salalahu alaihi wasallam n'u y'an yamaruya ni fɛn min ye kɛta ani tota la an k'olu labato ka sɔrɔ k'a yira an na k'a fɔ mumini yɛrɛ ye jɔn ye mumini de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min n'a sɔnna ala ye a siranna ala ye a ye ala ka yamariyakanw kɛ a ye seliw jɔ ka jaka bɔ ala y'a garijɛgɛ fɛn minnu na ala ye jogoba dɔw fɔ ka kuma mumini kan o kɔnɔnaw la bɛɛ kan k'i jija i ka sɔrɔ la o de la ala ko ninnu de ye mumini yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ ye ɔ o la e kan k'i jija i kan ka sɔrɔ ninnu yɛrɛ yɛrɛ la o kɔfɛ ala nana ka na kuma badiri kɛlɛ min kɛra silamɛw ni kafiriw ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ fɔlɔfɔlɔ ni silamɛw gaɲɛn'a la u n'u ka dɔgɔya bɛɛ ala y'u dɛmɛ o de la ala kumana kɛlɛ in kan kɛlɛ in dabɔra min kama fɔlɔ a tun ma dabɔ kɛlɛ kama o a tun y'a dabɔ min kama dɔrɔn u ka taa ka taa ninnu ka marchandisiw natɔ rɔ u ka jagokun bɛ ka na ka t'u kunbɛn walasa u fana bɛ se k'a minɛ u la cogo min na mɛ fɛn in yɛlɛmana de u bɔra ni fɛn dɔ ye a kɛra fɛn wɛrɛ ye o de la sahabaw sabatira kɛlɛ in na kosɛbɛ u ni dusu taara k'a yira kafiriw la anw bɛ lahara fɛ i komi a bɛ diɲɛ fɛ cogo min na olu ka dɔgɔya bɛɛ mɛ ala nana ka n'u dɛmɛ ni mɛlɛkɛ jigintaw ye olu nana ka silamɛw hakili sigi wa nin kɛlɛ in de fana la silamɛw jiginnen sɛtanɛ tulonkɛra n'u ye ka wasuwasa k'u la n balimaw an kan ka kuma wasuwasa kan dɛ sɛtanɛw bɛ yen jinɛ sɛtanɛ bɛ min kɛ adamaden dɔw la walahi a dɔw b'u sigi ka kasi de k'u sigi ka kasi tigilamɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn a b'a kɛ cogo min dɔ tun bɛ yen nɔ a bɛ sin u tun bɛ seliji de ta k'a ka seliji ta n'a ye baliku n'a ye seliji ta a bɛ se ka wuli ka don misiri kɔnɔ a bɛ tila ka bɔ a b'a fɔ k'a ma seliji ta n'a ye tɛgɛ ko n'a nana se ɲɛ ma a b'a fɔ ko non ko ɲɛw ma ko nin bɛɛ sɔrɔla waswasa fɛ laban na mɔgɔw de tun b'a dɛmɛ ka seliji t'a ye o de la n'a bɛ mɔgɔ min na i hakili to i yɛrɛ la dɛ ka d'a kan f'i ka fɛn kelen bila i kun na e delila k'a ye sɛtanɛ bɛ na e la i dalen bɛ sunɔgɔ la k'i konkon k'i lawuli karisa i tɛ wuli seli waati sera dɛ la jamais walima a karisa fantan dɔ fil'aw kɛrɛfɛ i tɛ nafolo dɔ bɔ i ka taa d'a ma la mɛ a bɛ n'i ka baara ɲumanw de kɔnɔ tuma bɛɛ e i ye nin kɛ nin ma ɲa e e filɛ ka nin kɛ cɛ ala tɛ i ka tubi minɛ k'i la jigilatigɛ laban na e bɛ se k'a kɛ i b'a fɔ ko non n ka bato yɛrɛ to yen i b'a ye a bɛ to k'i lamɛɛn ɲɛgɛn kɔnɔna la i mana seliji tali kɛ a b'i lasegin a kan i mana seli kɛ a b'i lasegin a kan e kɔni mɛ hali tilalen bato la i b'a ye a b'a fɔ k'i ɲinana nin kɔ k'i ka seli tiɲɛna i ka nin tiɲɛna o de la min bɛ ɲini a tigilamɔgɔw fɛ a y'aw hakili to a la fɛn fila kana sɔn k'i ka bato tigɛ jamais a filanan kana segin bato kan nin fila n'i y'i hakili to na ka ninnu matarafa i b'a ye ala ka jɛn kɔnɔna la i bɛ s'a la wa n'i bɛ seli fana kɔnɔna la n'i kelen bɛ seli i b'i jija i ka to ka sujudu fila nati chaque fois i ye foti kɛ i ma foti kɛ i ka salamu kɔfɛ sujudu fila kɛ ba'da salamu n'a sɔrɔ ɛrɛri b'i ka seli kɔnɔna la o sujudu fila b'a dilan ye donc kan'i yɛrɛ okipe bilen n ye nin kɛ n ma nin kɛ i yɛrɛ hakili b'olu kan a bɛ dɔw sɛgɛn kosɛbɛ n'a bɛna janaba ko subahanala a bɛ kɛ komi ka k'a nɔfɛ ɲɛgɛn kɔnɔ a bɛ sina ka ji sigi fo yɔrɔ jan ka sina ka ji daanin jɛngɛ ka sɔrɔ ka na k'i terun ka na kɔfɛ ko paseke hali ni ji tonin'a kɔnɔna la dɔrɔn k'o kɔrɔ nɔgɔ tun bɛ tɛgɛ la o nɔgɔ fana kɛra a kɔnɔna la walahi u bɛ sɛgɛn i b'a ye a b'i sɛgɛn yɛrɛ de f'a yɛrɛ bɛ sigi ka yɛl'a la mɛ i ɲɛ t'a la i b'a ye a bɛ na misiri la a bɛ tagama ka na misiri la n'a sera misiri la a bɛ sina k'a kɛ komi fiɲɛ bɔra a la walima a b'a kɛ komi sugunɛ kunkurunin bɔra ale bɛ sɔrɔ ka wuli ka taa don misiri ɲɛgɛn na k'a bɛ taa a yɛrɛ verifiye a b'a sɔrɔ fɛn t'a la o b'a sɔrɔ seli jɔra bɔn n'a ko k'a bɛna dɔrɔn a bɛ sina k'a kɛ komi fiɲɛ bɔra a bɛ tila ka segin ka taa e cɛ i yɛrɛ lafiya e t'a dɔn ko ala ye kiiti damadɔw bɛ yen nɔ ala y'olu fɔ o n'olu bana sɔrɔl'i la dɔrɔn kan'i yɛrɛ jate foyi ye bilen i b'i yɛrɛ bila o minɛn kɔnɔ dɔrɔn k'i ka bato kɛ a banna salasul bawl sugunɛ kunkurunin bɛ tigɛ tigɛ mɔgɔ min nɔfɛ walima fiɲɛ bɛ bɔ mɔgɔ min na i b'a ye a bɛ to ka bo ci ci hali n'a sɔrɔ mankan bɔra mankan ma bɔ kasa b'a la kasa t'a la i b'a ye a bɛ to k'o k'i la walima hali a sɔbɛlama bɛ yen walima a jolilama bɛ yen nɔ muso minnu ka laada a bɛ n'u la damul istihada ɔ nin min filɛ nin ye ninnu mana mɔgɔ sɔrɔ i b'a ye sariya b'a f'i ye ko e seko tɛ na bilen seliji ta seli seli waati la dɔrɔn a banna i tilala seliji tali la hali n'e bɛ ka bo ci i nɔfɛ de hali n'a kan bɛ ka bɔ de kan'a jate bilen i bɛ taa ka t'i jɔ alahu akbar k'i ka seli kɛ ale ala de y'a fɔ la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha i seko ala b'o de minɛ i ye donc sɛtanɛ bɛ fɛrɛ an ka mɔgɔw ma dɛ wa an bɛ conseil min d'u tigilamɔgɔw ma u k'u jija u ka to ka ɲininkali caya epi n'i bɛ mɔgɔ min ɲininka a dɔn dɛ ka d'a kan mɔgɔ minnu t'a kiiti dɔn n'i y'a ɲininka sisan nɔ a ne ɲinɛna ka nin kɛ a b'a fɔ ko taa nin kɛ segin i ka seli kan donc e bolo e ye seli minnu kɛ n'i ɲinɛn'u kɔ a bɛɛ tiɲɛna la a bang'a tigi ye waswasa bɛ ka ne sɛgɛn o la a bɛ sɔrɔ k'a kiiti d'i ma i kana maloya i bɛ t'a sɔrɔ tile kɔnɔ a bɛ se ka ɲininkali kɛ siɲɛ duuru siɲɛ tan a bɛ ɲininka fɛn kelen na sisan a bɛ segin ka taa tuguni a b'a fɔ ko sitanɛ b'a fɔ a ye ko nɔ k'e filila k'a ma fɔ tan ɔ alihamudulila telefɔni b'an bolo mesajiw bɛ yen nɔ n'a ko k'i m'a fɔ tan ye i bɛ segin ka t'i ka mesaji la k'a lamɛn i b'a sɔrɔ o de don a y'aw hakili sigi ala ka nɔgɔn i mana ala bato ala de y'a fɔ an k'a bato mɛ n'a ye fɛn fɛn minɛ i la a dɔn k'a fɔ a t'i ɲininka o la bilen misaliyala bɛɛ lajɛlen seko b'a ka sugunɛ minɛli la i kan ka sugunɛ kɛ walima n t'a kɛ o seko b'i bolo an m'a fɔ n'i depasera dɛ ɔ o seko min b'i bolo ala b'i ɲininka o la mɛ eseke n'a nana bana bila mɔgɔ la k'a fɔ sugunɛ bana y'i minɛ sisan nɔ i b'a ye sugunɛ bɛ bɔ a yɛrɛ ma hali e seko t'o la donc ala t'i minɛ n'o ye bilen an bɛ ala deli ala k'an lafiya yarabal alamin Sitanɛ in a b'an nɔfɛ mɛ ala ka hinɛ ka bon o de la kɛlɛ in na a y'a esaye ka sahaba ninnu k'u hakili waswasa kosɛbɛ janaba b'e la e e nɔgɔlen don e bɛ tantɔ o de la ala ye sanji lajigin k'u bɛɛ hakili sigi an bɛ ala deli ala k'an bɛɛ hakili sigi ɔ o la bi insha allah an bɛna tɛmɛ ni walanda tɔ ye

a ko mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u kafiriyara n'u ma sɔn ala ta ma u kɛra fisiriwalew ye silamɛya ye min fɔ min ɲini u fɛ u tɛ k'a kɛ olu ye kafiriya de ta ɔ a b'a ka sira kan silamɛw fana ko k'an sɔnna silamɛya la olu y'o sira ta mɛ a b'u nɔfɛ mun na mɛ walahi i bɛ t'a sɔrɔ a bɛɛ kelen bɛ ka finanseman de t'a kama an kan ka taa silamɛya kɛlɛ nin yɔrɔ in na ni nafolo filɛ nin ye o ye u b'u ka duwatu fana lawuli u ka waajulikɛlaw n'u ka dawakɛlaw a bɛ kerecɛn kunda a bɛ zuwifu kunda a bɛ hali minnu ye kafiri wɛrɛ ye parce que a bɛɛ bɛ ka siran nin silamɛya ɲɛ mɛ ala dun y'a fɔ walahu mutimu nura ala bɛn'a ka nɔrɔ in dafa de diyagoya a diyar'i ye o ma diya i ye ala b'a ka nɔrɔ dafa o de la ninnu mɔgɔ minnu filɛ nin ye n'u kɛra kafiri ye ala bɛ k'u sɔn de fɔ a ko u bɛ k'u ka nafolo u bɛ k'a nafakati k'a bɔ k'a don siraw la mun siraw de la liyasudu an sabilila walasa u ka se ka silamɛya in najɔ walasa u ka se ka silamɛya in a kana taa ɲɛfɛ walima a ka ban pewu olu ka wari bɔkun ye nin de ye i b'a ye u bɛ silamɛya kɔnturu yɛrɛ de la cent pour cent ɛ aw m'a ye hali a ma mɛn u filɛ k'a fɔ san nɔ fana ko ɛ faransi de don walima erɔpu de kɔnɔna la ko balontan ko fo mɔgɔ si i man ka balon tan n'i sunnen don u yɛrɛ ka mɔgɔ dɔw de bɛ ka bɔ tuguni k'a fɔ ko ko an ma nin ye fifa ka fɛn sariya si kɔnɔna la e mun bɛ taa balontan fana ni diinɛ ko don ɲɔgɔn na ne bɛ ni ne bɛ se ka n ka balon tan sunnen o mun bɛ se ma silamɛ tɛ fɔ ko n bɛ fɛn bila ko n sunnen don a fɔra an ka fɛn minnu bila o ye fɛn minnu haramuyalenw ye sinɔn a t'i bali i ka i ka baara kɛ hali n'a sɔrɔ i bɛ balontan de la i ka balon tan sariya ye minnu fɔ i k'olu kɔlɔsi dɔrɔn sinɔn silamɛ bɛ se ka sun i sunnen wa i bɛ t'a sɔrɔ dugu wɛrɛw la tuguni olu kelen bɛ ka nin hakɛ kɔlɔsi a an bɛ silamɛw ka kalo de la kalo min ye sunkalo sunkalo ye an k'a kɔlɔsi balontanw ka kɛ ni sun tigɛra o fana bɛ jamaw la tuguni mɛ minnu jijalen don n'u t'a fɛ silamɛya ka taa olu t'a dɔn ko u ka jija in dɛ o de bɛ kɛ sababu ye i komi ala filɛ k'a fɔ ko ala b'a ka diinɛ dɛmɛ n'o ye a y'a lajɛ bilidingi fila min cira ameriki n'a kɛra 11 septembre la nin cilen de kɛra sababu ye dɔw donna silamɛya la ka d'a kan olu sigilen bɛ telewisɔn kunna i komi u yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko telewisɔn bɛ k'a fɔ ko silamɛw de y'a kɛ silamɛw de y'a kɛ olu ko ko silamɛ silamɛ ye mun ye o y'a sɔrɔ olu t'a dɔn esike dɔnkilidala de don wa walima arapɛri de don wa walima balontannaw de don wa walima mun olu t'a dɔn mun don a sɔrɔla ka don google la ka recherche kɛ a n'a terikɛ silamɛya ye mun ye o ka sɔrɔ ka silamɛya expliquer u ye o kɛra sababu ye k'olu sama k'u ladon silamɛya la n taara umura yɛrɛ la walima hiji ɔ n'a fɔra ko ninnu bɛ k'u ta kɛ mɛ o bɛ kɛ sababu ye o bɛ k'an ka diinɛ jɛnsɛn de ka d'a kan a bɛ k'an ka diinɛ ladɔnniya de mɔgɔ min bɛ yen nɔ n'a nana i bɛ t'a sɔrɔ u ye silamɛya ɛsipiliki u ye cogo min na ee ninnu ye terorisimu de ye ee ninnu nka ninnu tɛ magan dɛ ninnu ye mɔgɔ gɛlɛnw de ye ninnu bɛ mɔgɔ faga ninnu tɛ muso hakɛ tanga ninnu bɛ u bɛ nin fɛn jugu dɔrɔn de fɔ mɛ o b'a ye o de la a bɛ ɲini silamɛ fɛ i jija i k'i jogo de labaara n'i taara yɔrɔ yɔrɔ i ka jogo ɲuman yira i b'a ye o bɛ kɛ sababu ye mɔgɔw bɛ kuma min f'u ye ani a ɲɛ bɛ min na a ɲɛ bɛ min na a b'o de ta

ala ko o de don tiɲɛ de don u b'a bɔ u bɛ ka nafolo ninnu don fana u b'a don a siraw la u bɛ se ka silamɛya kɛlɛ cogo o cogo u b'a kɛ ɛ n k'u delila ka wuli yahudiyaw ka ɲɔgɔnye la ko fɛn fila bɛ yen nɔ k'o to k'o to silamɛw bolo k'an tɛ s'o la o ye jumɛn ye o de ye a ye kuranɛ kɔrɔta ko ka nin t'u bolo a filanan o ye alikaba ye o de la dɔ sina ka wuli ka kuranɛ minɛ k'a fara fara a ko e laloma de ko ne ye nin de fɔ wa ko kuranɛ faralen tɛ e ye nin fara nin ɲɔgɔn waa joli bɛ yen nɔ anw kan bɛ dusukun de ma kuranɛ ka k'u bolo u tɛ baara kɛ n'a ye an t'o waati la u bɛ ka min ɲina o tɛ nin n'i b'a fɔ min ma ko ala k'o b'a fɔ cɛ ninnu ninnu fɛnna sa walima a b'i jɔ ko innallaha gafuru rahim e e m'a ye u taara ka taa haramu kow bɛɛ yɛlɛma n'i ko ko janaya u b'a fɔ ko non ko nin ye kanu de ye sa love de ye nin ye u ye kuma in suguya bɛɛ an kelen bɛ ka love yɛrɛ yɔrɔ kɔni hali mɔgɔ minnu tɛ angilɛ mɛ u y'a dɔn ko love ye je t'aime i love you u b'a dɔn ko je t'aime don o tuma fa donna mɔgɔw la a yɛrɛ ka kan bɛ a t'a fɔ a ka kan na ko n b'i fɛ dɛ ayi n'i y'a ye a bɛ k'o fɔ yɔrɔ yɔrɔ a bɛ nkalon tigɛ la ka d'a kan cɛmisɛnnin ninnu yɛrɛ bɛ taa ko n bɛna nin draguer sisan nɔ o kɔrɔ n bɛna nin nɛgɛ n bɛna nkalon tigɛ a ye sisan nɔ cɛ dino i cɛ ka ɲi dɛ han ɔ o fana t'a dɔn ale bɛ sanfɛ a bɛ duguma wa hali muso furulen ni nin fɔra a ye ka d'a kan cɛ tɛ k'a fɔ a ye an ka diinɛ de ko ko nkalon tigɛ ye muso ye a fɔ a ye k'a ɲɔgɔn ko walahi i ɲɔgɔn cɛ ɲuman tɛ n'a parila don min na n'i nana i b'i sigi i b'a fɔ la ilaha illallah cɛ ja muso cɛ ɲuman bɛ ne bolo tan tɔ de ne t'a dɔn e k'i sigi o don a bɛ a bɛ dumuni tobi ka d'e ma n'e yɛrɛ m'a fɔ ko a bolo changera mɛ n'e nana muso bɛ pari a y'a kunkolo digi o yira tɔla yɛrɛ e ma ala filimu ye a bɛ taa ka t'a yɛrɛ kɛ yɔrɔ furanna ye walasa i k'a kunkolo cɛ ɲɛ bɛ telefɔni dɔrɔn de la a b'a kɛ cogo bɛɛ laban na a b'a fɔ cɛ o tuma e ye mun mɔgɔ suguya ye de a bɛna kɛ tan de o a bɛ wari bɔ ka t'a kunkolo di a t'a fɔ e ka wari di a bɛ taa ka taa jabiw d'a tɛgɛ la fo k'e tɔgɔ yɛrɛ sɛbɛn o la ayi o bɛɛ tɛ bɔ mɛ e ka na dɔrɔn k'a fɔ ko i m'a dɔn e ka nin ɲana cɛ vɛrɛma nin diyara ne ye kojugu sinɔn jabi yɛrɛ de nege tun bɛ ne la ne kɛlen k'i tɛgɛ ninnu ye a i b'a ye a yɛrɛ bɛ to k'o lakɔlɔsi e m'a ye n'i b'a fɛ ka muso deli fɛn min na kan'a fɔ a ye nin di yan o n'i ko a ma ee cɛ i ka fɛn in ee nɔ i ka basi in ka di dɛ dun basi nɔ n ko ne y'a dun n tun bɛ ɲini ka sa e k'o dɔrɔn fɔ dɔrɔn kan'a fɔ ko basi dilan n ye dɛ n'i y'o kɛ dɔrɔn a b'a fɔ cɛ basi fana tobili ka gɛlɛ walima sagasaga tobili ka gɛlɛ walima nin bɛ tan i y'a ye mɛ n'i y'i sigi k'a ka dumuni nin piblisite mɛ e nana cɛ e cɛ tɔ i bɛ n'i sigi ko bon nin fana ye mun na jurujan ye tan to e ka cɛnin ta ka bɔ yen nɔ e a ye hali sɛgɛn nin min kɛ e tɛ se k'o dɔn a ye ni kɔgɔ gann'a la don min na i b'a fɔ nɔn i na ni sukaro in ka dɔɔnin k'a la bi an bɛ nin dun de an bɛɛ na i sigi e m'a ye cɛ dɔ a kisa an ka karamɔgɔ dɔ de y'a fɔ lebu dɔ de bɛ dumuni na a bɛ komi muso tun kan ka sukaro ta kɔpu de ta ka na n'a ye a filila ka kɔgɔ ta ka na n'a ye a ye kɔgɔ kɛ u ka shayi la k'a d'u ma u ka lipitɔn na k'a d'u ma ɔ mun de kɛra terikɛ nana ale pere fɛn ta ka dɔɔni furu a la ale y'i ta dɛn k'a sigi ɔ cɛ fana nana sisan nɔ k'a ta ta ka dɔɔni foron to yɔrɔ min na dɔrɔn ko k'i ɲɛ kɛ terikɛ ko a ma i nɛn minɛ kana kuma dɛ nin bi ta in kɔnɔ an bɛ nin min ka nin ban pewu e cɛ kɔgɔ kɔgɔ tɛ foyi k'i la o don k'a fɔ ko kɔgɔ bana ayi o tɛ foyi k'i la u y'o min k'o ban fo cɛ taara a n balimamuso ee a muso i ka i ka bi te kɔ siya ye masha Allah a ka sɔrɔ k'a fɔ cɛ ko n b'a ɲini i fɛ ala kama i kana kuma fɔ muso ye mɛ muso ka kegun f'a yɛrɛ bɛ fɛnw labɛn na a ɲɛ b'a la ale ye buwati min ta o ni sukaro buwati tɛ kelen a ka sɔrɔ k'a cɛ ɲininka k'o tuma ko kunun ko ne ye kɔgɔ de k'aw ka fɛn na a ko n'i tun ma ne ɲininka ne tun t'a f'i ye paseke ne terikɛ ye layidu de ta ne kan a ko tiɲɛ yɛrɛ la k'i tun ye kɔgɔ de k'a la ko mɛ k'a ko ko n da kana mag'a la i y'a ye muso bɛ mara tan de a dɔn k'a f'a fana bɛ ɲina a bɛ se ka fili i b'a ye tuma dɔ la a ye kɔgɔ k'a la mɛ a hakili bɛ bɔ a bɛ tila ka na dɔwɛrɛ k'a la i bɛ se k'a fɔ a ye nin na in bila i jɔ n bɛ taa rɛsitoran na bi ne y'i ɛnwite a banna i b'a ye a tɛ ni degun sɔrɔ kuwa mɛ cɛ ɲɛna ko n bɛ n ka wari bɔ dɔrɔn ne de ye faama ye n bɛ n ka wari bɔ dɔrɔn non a kan ka kɛ tantɔ de la f'an k'an hakili t'o la an bɛ ala deli ala ka hɛrɛ k'an ɲɛ an ka sosiyete ninnu an yɛrɛ de y'a dilan fɛn ye ka d'a kan sariya y'a bɛɛ nɔgɔya i ka nkalon tigɛ i muso ye sariya tɛ baasi k'o la ka d'a kan a bɛ na hɛrɛ ladon furuso kɔnɔna la mɛ kana to ka t'i sigi k'a kɛ nkalon yɛrɛ e e tun taara min e cɛ an tun bɛ burama fɛ yen baro la k'a sɔrɔ e tun bɛ buwati la la olu nkalon tɛ dɛ a fɔra i ka nkalon min tigɛ min bɛ nisɔndiya don a la i b'i sigi dɔrɔn k'i muso layɛ k'a layɛ k'a layɛ k'a layɛ a yɛrɛ b'a fɔ o tuma mun kɛra walahi i bɛ ka kɛ cogo dɔ la ne ɲɛkɔrɔ bi ne ma d'a la ni ne yɛrɛ muso ye nin ye o ee a b'a fɔ o ye mun ye walahi i ɲɛda bɛ ka biriye cogo dɔ la kuwa ee i b'a ye a bɛ don so kɔnɔ a yɛrɛ bɛ t'i jɔ miruwari la k'a yɛrɛ layɛ fɔlɔ ee a ko ko ne bɛ ka kɛ tan tɔ o de la a bɛ fɔ ko n'i ye fɛn jugu ye muso la kan'a fɔ a ye kan'a kɛ dɛ misaliya i ye fini dɔ ye muso la e t'a fɛ a ka fini don fini a suturalen t'a kɔnɔ n'i k'a ma kana fini don a b'a don n'i tɛ yen nɔ dɔrɔn a b'a don walima tuma dɔ la yɛrɛ a bɛ to k'a dɛndɛn k'a don ɔ mɛ i b'a kɛ cogo di a sabote a bolo n'i ye fɛn fɛn sabote muso bolo a t'o kɛ jamais i bɛ sina k'a fɔ ten cɛ e ka nin bi fini kɔni nɔ nin bɛ komi bɔrɔ de la e la cɛ i ka nin kɔni ma ɲa yɛrɛ vraiment walayi i k'a layɛ non i fana kana to ka sɔn ninnu fini sugu donni ma i i cɛ ka ɲi i bɛ tila ka taa bɔrɔ don i yɛrɛ la a kelen k'i i funu tantɔ i komi bɔrɔ bɛ mɔgɔ min nin fini k'a fɔ k'a b'a don ayi a bɛ nin nin di ka bɔ a ka so kɔnɔ yɛrɛ bilen i tɛ nin fini y'a la bilen siyasa de ye ɲɔgɔn minɛ ye fo i ka kɛ politisiyɛn de ye i ka so kɔnɔ mɛ an ko k'an tɛ nin de kɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna dɔrɔn a ye a banna fo n ka kɛ waraba de ye so kɔnɔ ayi mɔgɔ min ye musini a ka so kɔnɔ de o de bɛ se i b'i muso ni denw mara ten tɔ de o de ka ɲi ɔ ala ko kafiri minnu bɛ ka min kɛ u bɛ k'u ka baara jugu kɛ mɛ ala bɛ tila k'a bɛɛ lasegin u kan ka d'a kan u bɛ ka silamɛya ladɔnniya de dɔw bɛ resarisi kɛ u bɛ sina ka silamɛya dɔn olu bɛ sina ka don silamɛya la